Ọ dịkwa na mma. Afụrọ m gị ka ị na-enwe ụdị aṅụrị a kemgbe m kwabatara n'ụlọ a. Otu a ka m ga-esi na-enwe aṅụrị ma ahịa di m na-aga nke ọma. Ị makwa na o wepụtara ego sị ka anyị bido tinye zụọ ahịa ọfụrụ. Ya ka m sị ka m jụgodị gị, o nwee ahịa doro gị anya ị ma anyị ga-azụnwu?

ịgwa gị eziokwu o nwere o nwere na-agbata m n'uche kịta mana ee m ga-eji nwayọọ chee ya nnọọ alo ọbụla m tụtara na-eme ka ị ma daalụ hinne
Mm. mana ịgwa gị eziokwu Victoria ee iru ọma kpọrọ gị n'ụdị dị enu taa Hmm. ọ maka nnọọ na ọ na-anọkata kpọọ gị, na-akpasa gị nkata, na-atụnyere gị alo maka ahịa ị ga-azụ.
Hey! Ọ na gị na Simon ada akpa ụdị nkata? Ese, Hey! Akụkọ Mike Ejeagha na-akọrọ gị ya, ịgwa gị eziokwu. Di m, Simon, mkpịkpị onye nke anụ. hapụbagodi ya n'akụkụ sọ na nzuzo ọ na-ezu ọ na-ezu ihe niile ego nke nwa nke nwa ọ na-ezu ha ncha ị makwa otu a mụ na gị nọ amarọ m ego one di m na-anata ọnwa ọbụla ee amadịkwa m

gịnị mere mmadụ ga-eji na-alụ ọrụ dị ka enyi na-eri nri ka ahụhụ kedu ihe ị na-achọ ịkọwa ị makwa ụdịrị egwu Victoria yi m mgbe ọ gwara m ego one ha chọrọ iji bido ahịa otu nde naira Ah, Mm, ha jisi ike ọ na ihe ọma
kedụkwana maka anyị nwa
i jizi ezinụlọ ha atụnye nke anyị
Simon ị mara otu o si ewute m ịfụ ka ha ji ọsọ aga n'ihu ah! Doris na ọ na-ewute gị hmm. na ọ na-ewute gị ọ na-ewute gị na ha ha nwere otu nde naira ha chọrọ iji zụọ ahịa ya na-ewute gị ị gwakwanụ m na ị bụzikwanụ onye iro ọganiru
ọ bụrọ ya ihe na-ewute m bụ ịfụ otu ha si emekọrịta na-ekwekọrịta dị ka di na nwunye mana ọ bụrụ di nke m hei otu abụọ ịtọ o nwerọ nke ọ na-agwa m ọ dị nnọọ ka m akpụrụ isi Doris hmm.
ana m agwa gị ihe niile agwa gị ihe niile kebe okwu a si abịa ee ego one dị n'ọba ego gị ịgwanugo m kekwa maka ego ị na-enweta n'ụgwọ ọnwa ịgwanugo m ama m maka gịnị ka m ga-eji gwa gị nke ahụ
maka na ọ dị mma ka anyị na-ekwukọrịta n'ihe banyere ego ọ bụghị naanị n'usekwu ma ọ bụ n'ime ụlọ
ke ihe bụ okwu gị ke ihe ị na-achọ ịkọwa kọwa m ka m ghọta ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ ga-enyere anyị aka ịga n'ihu ọsịsọ ma ọ bụrụ na ị mepetụrụ m onwe gị ee ịmadụkwa na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ Ee, Swanta. Swanta, biko meelụnụ m ihe a nụ. Ee? Ọ kwanụ mụ a Doris meelụnụ m ya nụ. ee ikwetego Swanta i ji egwu egwu kịta ikwetego n'eziokwu ọ bụbụ sọ aṅụrị kịta
kedu ihe mmadụ ji isi kote nnọọ ka
nna ahụ hmm, magodo amụma ihe m chọrọ ịgwa gị kịta
isichago nni efifie mba makwa ọzọ ee eh, biko ana amazi ana m amazi biko o oh, na sọsọ ihe na-enye m nsogbu kịta bụ agụụ na-agụ m enwezi ihe ọzọ hapụgodo agụụ eh, enyi m Swanta ekwetego na m ga na-esozi ya azụ ahịa Dubai anyị ga na-apụ njem ịga gokọrịta ngwa ahịa e, e, e, iyori ihe onu mgbaaka na ndị otu ya dị iche iche anyị batazi anyị elee ya na Naịjirịa ee kwụsị mmadụ ihe ahụ mana ke onye ga-akwụ ụgwọ ụgbọelu gị
hapụgodi ya swanta sị na ọ ga-akwụ ụgwọ ihe niile ee emechazie nleta ahịa mbụ m kwụchigha ya ego
ugbu a ka ị bịara nke a bụ ozi ọma nke a ozi ọma nnọọ mana nna ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị mepụkọta ọba ego ọnụ hmm? ọ ya-enyela anyị aka hazie onwe anyị maka echi ya na ọdịmma na ọganiru anyị hmm, ke ihe i che
Doris, biko ị nwere ike iwetara m nni ka m rigodi o n'ụdịrị nkata a ana akpa ya n'afọ nkịtị o ka m nwee ike chee echiche ọfụma ezuwa dị onye mebute oge nni mana efu nkata irite anya anyị ga-ala sọfia ọ ka mma

kedu ka m mezi chefu gwa na anise anise a na-ayọ ọ dịka echi adịghị o kwesiri na ọ ma nwetụrụ anya aka n'ihe e ji wee mee gị isi gị
ị ma na ihe o ji mecha ihe niile a bụ ka ọ marakwanụ na ị hụrụ m n'anya na ị ga-enedokwa m anya hmm.
Hmm. ekenekwe m chukwu na ngwuchi na m fụ gị n'anya kedụkwanụ ihe o ji iji jite anise nwa ọ kpọkwa m n'ụtụtụ a nnukwute mmiri zo wee kụpụrụ ya gbamgbam e wee sị ka a ma na enyemaka anyị ga-enyenwuli ya hmm. ndị be anyị ha eh, enwego ọgbakọ a sịzie na ọ fọzi ka mụ na gị weta ihe a ga-eji nye nwuli ya aka i jikwe akara ekwentị anise nwa ejiri m ya eh, ngwa kpọkene ya hmm. eh.
achọrọ m ka ị jụọlụ m anise oke ya n'ihe niile m mekọba n'isi gị ihe niile m wetara n'isi gị ma ji ma ọkụkọ ma ewu ma wiski ma brandi ihe niile kedu ebe ọ dị Douglas hmm?
jee siri m ya lee ya si ya lee ihe niile a ka o ji ya were lụọ gbamgbam ọ bụrọ m ga-alụ ya gbamgbam ị ma ihe anyị na-ekwu kịta ọ pụrụ ime ị ma na ọ pụrụ ime jee siri m ya na m enwerọ kọbọ inye onye ọbụla maka ịlụ gbamgbam enwerọ m kọbọ o zuchaa m oshi bịa nye ego gbamgbam a na-eme ka ya eme
ụdị ego mụ na nwunye m na-akwado ịkpata kịta onye si n'enu ya daa ọ gbajie ụkwụ kedu ihe ọ bụ ka ị jere m otu a nwoke ka ị na-adị na-akọ n'enu enu eh? ị ma akọdoro mmadụ ana ka ọ ghọta asị m ka m gwa gị ihe mụ na nwunye m kpara gbasara ahịa ọ ga na-azụzi hmm. Doris ga na-agazi Dubai ọ ga na-aga Dubai ọ gaa Dubai o bute ngwa ahịa ihe ọ ga na-ebute sita pụtara ụmụ ihe aka na ihe olu na ihe ntị na ndị otu ya ọ dịrị m mma nnọọ mana ọ dịrọ m mma
nkata unu kpara adịghị mma Simon kedu mgbe ị ga-ama ife ị mara na nwunye gị bụ Doris gaba Dubai ụmụ nwoke a niile na-asụ supri supri ga-anara gị nwunye gị
Dọgị kee ihe mere na sọsọ ihe na-abata gị n'obi nnọọ bụ nnọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ee kedu ihe ọ bụ nekwa m na-achọ ịzọ ndụ ọkụkọ chikwelu ntị ọ kwa n'ite ofe ka ọ na-adaba simon kụziere nwunye gị bụ doris ka ihe unu nwe zuolu unu gụgharị bụ olu omonwa ọ chọwa ihe na-enwe ha egwu otu ahụ ka nsogbu si abata Simon
hmm. ọ sọ gị kechie nwunye gị ọ bụrụ ma mụnwa ma mmenwu ya hmm.
Hmm. ọ dị mma eh, ngwa nọdụ n'ebe ọ n'ofu na
Ah, Doris, hmm? gbasara inwekọ ọba ego ọnụ i kwuru okwu ya hmm. ah, ekwetego m na anyị ga-enwekọ ọba ego ọnụ mana ị ga-emere m otu ihe
oge ọbụla a ga-emere gị ofu ihe ma ọ bụ ịbụa ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ ịgwa gị eziokwu m pụta n'ụwa m ọzọ m ma anụzi onye na-alụ ọrụ n'ụlọ akụ Doris eh? dịka m si ekwu ekwetego m na anyị ga-enwekọ ọba ego ọnụ mana ihe mere bụ na ị ga na-etinye oke iri ise ihe m na-etinye n'ọnwa gịnị bụ oke iri ise mbanụ ọ gịnwa bụ onye isi ezinụlọ a o kwesịrị ka oke nke gị ka Doris ọ bụrọzi gị nwa sị na ị chọ ka anyị nwekọ ọba ego ọnụ ugbu a ekwetego m gaa na-ekwuzi ya gee ntị a bịa n'okwu ego enweghị ihe dị ka onye isi na onye ọdụ
ngwanụ chezọzie ya mba enweghị ihe a na-echezọ anyị ga-emerịrị ya maka na echego m ya inwekọ ọba ego ọnụ dị mkpa gbasara ọganihu anyị na ọdịmma anyị oh, Simon nya ngwa ngwa ị gbanwego obi kweta n'ihe m na-ekwu maka na ị fụ na m na-azụ ahịa na-aga nke ọma ọkwa ya Doris ka m nye gị ohere ka i chee ya eche chee ya eche mm. Mm.
ihe m ma m ga-emenwu bụ na enwere m ike itinye oke iri anọ ego ọbụla i tinye ngwanụ nsogbu anọọ ekwetego m ihe a ka m chọrọ ka i mee mgbe m kwuru na ọ oke iri ise ka ị ga-etinye ị gwa m na ọ nke nwa nke nwa ka ị ga-etinye gbaa ikwu na ya ọ dị mma ekwete m ee mhm.
Simon ị na-aghọkwanụ aghọ ị na-aghọpịa anya
abụ m onye ọrụ ụlọ akụ ọrụ m ka ọ bụ ịma ihe ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na i kwudoro na ọ oke iri atọ ka ị ga-akwụnye ka m ekwete mana oge ahụ agaala na i kwuola na ọ oke iri anọ anyị enwezi nsogbu anyị ekwetego nsogbu anọọ ya

kedu ihe i ji ene m anya otu a biko ka ihe ị na-eche agwakwala m na ibidogo nwebe mmasị ebe nwoke ibe gị nọ ee sai nya nwee mmasị ebe nwoke ibe m nọ ọ bụla ebe ị nọ nke anya gị dị ka anya mpịa mana adọ gị hmm? otu a Doris na-anọghị ya nwere ka ahụ si eme m n'agbanyeghị na anyị na-enwekarị nsogbu mana ọ ka bụ ọdị m n'obi ekelekwa m chukwu na mbata ya agaghị agafe echi ị na-anwakwa ọ bụrụ mụ obi m ama anabatanwu ụdị ife a kedu ihe ọ
bụ otu a nnọọ Vicky mgbomgbom ejewalụ hapụ nata ọlọnwụ mana ichegokwa na Doris nwunye gị nwekwa ike ọ bụrụ be nwoke ọzọ ka ọ nọ na-ebi ndụ
azina m anwụ kee ka uche gị ga-esi na-aga n'ihe dị otu a ezukwere m n'aka ọ ihe uche m nye m ka m na-ekwu agaghị m anọ ebe a gị na-akọsasị m isi ee Mhm. nsogbu adịrọ onye ahụ bụ ka agba
Nna m! nwa gị na-ekwe ọmụkọ n'anya ị ma na ọ bụ ya ee ọ sọ gị nwa mhm. ee ịkọkwa ụmụkọ n'anya oge ọ na-atụ m uche na-atụ m uche nye ka m kwa gị zụata ọkụzi ya sụata ọsụata jee gbata ya bụ akwụkwọ e ji agba ụgbọelu ka m nata obodo a na achọ m ịfụ di m
nke atọ ọnụ iche ọ banụ uru ịjụwa gị ka ije gị si ga maka na ahụgoro m ihe niile na ọ ga nke ọma ee ahụkwara m na otu onye n'ime ndị ahịa gị kwụnyere ụgwọ ee ego tụrụ m n'anya tụkwara m n'anya daalụ anyị na-anwanụ
kịta ka ị bụzi nnọọ oso di akpata akụ ee ya bụ na tupu ugbu a gịnị ka m bụbu onye na-emefusi akụ di ya mba ọ bụrọ ihe m na-ekwu ngwa bịa kọrọ m kọrọ m ihe megasịrị ebe ahụ ka m ma o nweghị ihe m na-akọrọ gị biko o nwerọ ihe mere ije ọrụ ka m je ya bụ na ihe ị na-achọ ịgwa m bụ na enweghị ụmụ nwoke n'ebe a na-ene gị anya chọkwa gịnị mere m ji anụ onu Douglas n'okwu ọnụ gị ị makwa na ajụjụ a m jụrụ gị bụ ezigbo ajụjụ
ee eh, aga m akwụsịkwanụ onwe m inwe mmasị n'ihu ụmụ nwoke ọ chi kelụnụ ya bụ na ịza ajụjụ gị ee eh, ọtụtụ ụmụ nwoke gbalụ ntiti mana ajụrụ m ha niile ee eh, agwara m fa na m fụrụ di m n'anya ị ghọtago

Victoria, ọ dịkwa mma? Kee ihe i ji ajụrụ?
Gị nwa siri nni a, nni tọrọ ụtọ, mana i de eri. Isi m juru eju, agụ ada agụzi m.
Vicky mgbomgbom. ka ị na-eme ị ma ife na-eme m ọ maka nwanne mpa m anisetus onye bụ onye ahụ? anisetus bụ onye afọ nto anisetus bụ onye obi tara mmiri onye obi akpọ ihe ọ bụla ọ sọ gị na-akpọ ya ọ ka bụkwa nwanne mpa m ngwa victoria kee ihe bụ nsogbu biko ka i soro m yọba douglas ị mara Douglas ka bu ihe mere mgbe m gbara nkwụ kemgbe buru ya n'obi nwanne mpa m gbamgbam ya kụka mmiri zoo kụkarịa gbamgbam ha bịa gaa nwecha ọgbakọ si na anyị ncha ga-atụ ego ma ncha atụchago ego ọ fọ sọ m Douglas asị na ọ ma-enye m ego ọ bụ na m na-arụ ọrụ m ma na-asị ya nye m ego ọ ma-ekwe m rụọ ọrụ ọ ma-ekwekwa nyekwanụ m ego Dougito Dougie nwa mama ngwanụ kee ihe kpatara na ị chọghị inye ọgọ gị ego ahụ

chefuo ya Douglas ekwesịghị inyere onye ahụ aka Douglas i nyere nwoke ahụ aka eh, i zuzugburu onwe gị anyị esee okwu anyị ekewa nnọọ eludu ihe dị ha o nwere na anyị ga na-ekwanye ọkụ n'okwu a mba ụsọ m ọ maka na ị mara nwoke a na-ekwu okwu ya bụ Anise afọ tara ya mmiri nnọọ nwoke a nwoke a riri anyị ngwọngwọ mgbe anyị jere ịgba nkwụ Victoria megide megide etiti mmemme otu a ọ kwụsị mmemme sị ndị egwu kwụsị ndị na-agba egwu kwụsị ndị a kwụsị ndị a kwụsị o bupụta akwụkwọ akwụkwọ bupụta ya otu a na-agụchasị ihe niile anyị anyị ji bịa ọ gụọ nke abụọ otu otu na-agụ ya na-agụ ya gụchasị ma o zuru ezu mba mba mba mba mba Douglas i nyere nwoke ahụ aka anyị ekewa nwoke nke a biko mana ihe niile a bụ ihe gara aga ama m na n'ihi ịfụnanya Douglas nwere nyelu Vicky ọ gụghị ya ka ihe ọbụla ọ kwa ya nụ ya bụ na Douglas jirizie maka ịfụnanya o nwere ebe Victoria nọ mezielụ anyị ya nụ hmm. mhm.

viki mgbomgbo emecha nchọlụgo ife ị ga-achọlụ anisetus udo wee dị ka ọ bụ n'udo gị
eziokwu dọkịta m di m ọma mgbomgbo m ịma na afụ m gị n'anya nke